an filɛlibagaw ani an lamɛnbaaw mali kɔnɔ mali kɔkan aw bisimila duba tv ale ni rafcom plateforme sanfɛla la nin ye an sigilen donkibaru ale kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛlaw olu kɛlen kɔ ka sɛbɛnni kɛ eh, nansarakan na anw bɛ na ka na bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da o tɛ anw ka ko dilanlenw ye o la kunnafoni gafe caman bɛ an bolokɔrɔ bi don in na an bɛ a la kunbaba dɔw ta ka olu kɔnɔkan da aw tulo kan walasa an balimaw an b'aw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ fasiri gafe ni a bɛ fɔ ale ma ko indépendant sɛbɛnnikɛbaa ka fɔ la a ko min ye ntɛnɛn don ka dugu jɛ tarata la Binkaliwale a taara ka ɲɛsin Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la protection civile maaw olu ka dagayɔrɔ ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakakungokaw olu fɛ yen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye ka kɛɲɛ ni janvier kalo ale tile saba kaselakaw fɛ yen min ye marakakungo n'i y'a lajɛ min ye binkaliwale kɛbaaw ye u ye wulikajɔ boloda ka taa bin nin yɔrɔ kofɔlen in a kan Binkanni a kɛra sababu ye min ye maa duuru olu bɔnɛna o ni na maa minnu bɔnɛna o ni na min ye protection civile ale cakɛla maa fila o bɛ a la fo ka taa se civil maa saba ma civil maa saba in na ekɔli karamɔgɔ kelen o bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye nin binkanni wale a kɛra sababu ye protection civile maw u ka baarakɛ mobili dɔ bɛ ni o ye véhicule d'intervention ye ale fɛnɛ tiɲɛna ka tila ka goni don mobili eh, caman na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wale in a kɛlen kɔfɛ min ye tiɲɛnikɛla ninnu ye u laban ye boli ale boloda hali n'a y'a sɔrɔ mali a lakana tigilamaw u tun ye wulikajɔ kɛ ka laban ka wele bila renfort ma ka se ka taa nin maa kofɔlen ninnu u dɛmɛ ka se ka jugu ninnu gɛn ka b'u da la n'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi ka tali kɛ lakanabaliya ale n'a ka taabolo la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kayikaw fɛ yen min ye kari ni o ye anw ka bolimafɛn minnu bɛ taa ka segin kɛ o fila bɛ yen dankarila olu fɛnɛ na kayi sira kan nin dankari in a kɛra sababu ye min ye kɛrɛnkɛrɛnya na maa caman bɛ yen olu ka bolola nafolo olu kɔni darakila u la kunnafoniw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nafolo minnu darakira a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn tan bɔɲɔgɔnko la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye nin binkanni wale kɛbaaw ye ko maa wɔɔrɔ de tun don marifa bɛ u bolo u bɛ motow la u binna kari kofɔlen ninnu kan ka maaw bolola nafolow bɛɛ lajɛlen kɔni daraki u la ka laban ka tunu ni u ye n'an bɔra yen an filɛlibagaw ani an lamɛnbaaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɔra sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min na nin waati na ni o ye 31 desanburu ye ka tɛmɛ ni protection civile ale ɲɛmaaba ni o ye kolonɛli adama jatigi jara ye ale bɔra taratadon ka laseli kɛ min ye a ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ lakana hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin 31 kow ma ka olu bugunnatigɛw bɛɛ lajɛlen di o hukumu kɔnɔ adama jatigi jara ale min ye litina kolonɛli ye direction générale de la protection civile la a y'a jira k'a fɔ N'i y'a lajɛ min ye sirabakan kasira bi wɔɔrɔ ani saba o de kɛra ka kɛɲɛ ni 31 ale yɛrɛ don ye nin sirabakan kasira ninnu a kɛra sababu ye maa bi seegin ani duuru olu joginna min ye maa saba olu bɔnɛna u ni na wulikajɔ a y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ka cɛdenw u ka boli kɔnɔna na ani jateminɛw kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛmɛ ani bi saba ani duuru kɛ 31 don wa min ye wulikajɔ kɔnɔna na maa fila bɛ yen olu furew yera o maa fila na cɛkɔrɔba dɔ b'a la ale si bɛ taa san bi wɔɔrɔ la ale fure yera maɲanbugu jantigilakaw olu o fɛ yen nka ale ta tɛ sirabakan kasara ye ka sababu kɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ale ye a yɛrɛ bɔnɛ a ni na de ni o ye pandɛzɔn ye k'i i kan dulon n'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛnli kɛbaa ka fɔ la a ko min ye mali marabaajɛkulu olu kɛlen kɔ ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ walasa ka se ka kɔngɔjugu a kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ mali da dumuni fɛnw ko a tɛna bɔ ka taa an kɛrɛfɛ jamanaw la ni o ye jamana kɔkanna ye o hukumu kɔnɔ kunnafoniw carila dɔgɔkun kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ jaw sira fɛ ko mali mɔbili dɔ kun donnen don mali sumankisɛ la k'i kunda min ye senegali jamana kan ko mɔbili in a ye accident kɛ dibolikaw fɛ yen sumankisɛ o de yera mɔbili in kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni a nkalontigiyara mali a marabaa jɛkulu fɛ ka sababu kɛ Nin bolimafɛn in sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ bolimafɛn in bɔra Burkina Faso kaw de fɛ yen, a kun kɛn bɛ k'i kun da Senegali jamana de kan. An ka bureau de douane min bɛ Hɛrɛmakɔnɔkaw fɛ yen, olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ mɔbili in a tɛmɛna olu fɛ yen. Wa mɔbili in kɔnɔ sumankisɛ tɔni bi duuru o de tun b'a kɔnɔ, wa a kun tun dalen don, i k'a dɔn k'a fɔ Senegali jamana kan o b'a jira k'a fɔ nin sumankisɛ in a bɔra Burkina Faso de ye ka tɛmɛ Mali fɛ k'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ Senegali jamana kan nin b'a jira k'a fɔ kunnafoni minnu carilen don k'a jira k'a fɔ ko sumankisɛ a bɛ ka bɔ Mali la ka taa jamana eh, kɔkan ko o kuma o tɛ eh, tiɲɛ ye n'an bɔra yen an lamɛnbagaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka fanga ɲɛmaa ni o ye eh, Docteur Choguel Kokala Mayiga ye Ka kɛɲɛ ni dimanche tɛmɛlen dankɔrɔba in a ye wulikajɔ kɛ ka taa Brésil eh, jamana kan. Wulikajɔ kun kun tɛ dɔwɛrɛ Brésil ale masakɛ kura ka sigili a ka waganɛ kɔnɔ ni o ye Lula da Silva ye. Choguel Kokala Mayiga ani delegation taara Mali tɔgɔla ka taa kɛ nin baaraba in a seere ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in a kɔnɔna na Docteur Choguel Kokala Mayiga a ma dan taama ka taa bɔ i k'a dɔn k'a fɔ lula da silva ye a ye kumaɲɔgɔnya ɲini brezil masakɛ in fɛ ka laban mali ale ni brezil jamana u ka tɛgɛdiɲɔgɔnmaw ani ɲɛtaga kow bɛ se ka sigi senkan cogo min na waati nataw la an lamɛnbaaw ni an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye cadre d'échange pour un retour à l'ordre constitutionnel o ye jɛkulu ye min ka laɲini ye cogo bɛɛ lajɛlen na mali ka segin ka na sariya ale hukumu kɔnɔ u ye laseli kɛ laseli min ye tali kɛ mali président de la transition ni o ye kolonɛli asimi goyita ye ale ye danganiya min ta sariya bunakun kan n'a bɛ fɔ ma ko ɔridonansi k'a jira k'a fɔ maa fila bɛ cour suprême na ka se ka san saba fara olu ka baara waati kan hali n'a sɔrɔ u ka retraite ni o ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye o waati sera nin wale min kɛra cadre d'échange maaw olu y'a yira k'a fɔ nin ye dansagon wale de ye nin ye wajibi baara de ye baara min ni sariya a tɛ taa wa ko u kɛlen bɛ k'a ko a dannada bi kosɛbɛ k'a ɲini jamana marabaaw fɛ hali bi u ka u ka taabolow olu jateminɛ kow kɔnɔna na an lamɛnbaaw ni an bɔra yen sa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati laban na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Kati ale ni kolokani o wolowala na min ye jatigɛwale ale kɛbaaw ye ko u ka wulikajɔ a cayalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ tufin min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko forêt du baoulé kati ale ni kolokani lamini na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen sigida maaw u kɔni ɲɛ tɛ fɔ kuma si kulu maramafɛntigiw u ka taakasegin kɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na o kama a ɲininen don jamana ale marabaaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka jetura a ta a gere ma ka sababu kɛ ni wulikajɔ ma boloda joona nin taakasegin caman in a laban ko don dɔ an bɛna wuli k'a sɔrɔ u bɛna yɔrɔ dɔ ka tuguni ka laban ka dankari maaw ka bunadamadenya na an lamɛnbaaw ni an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ sankuncɛ ni o ye san ba fila ani mugan ni fila ye kɛrɛnkɛrɛnya na min ye politiki jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko cadre d'échange maaw ka tɛmɛ ni adema pasj ale ɲɛmaaba marimanca jara fo ka taa se kodɛmu useni amiyɔn gindo ka taa se modɛki ɲɛmaa ma koninba sidibe ninnu y'u ka hakilinata fɔ ka laban u yɛrɛ ka miirina ye min ye waati nataw la mali ka dabolow la u ye o laseliw kɛ O hukumu kɔnɔ min ye kodɛmu ale ɲɛmaa ye useni amiyɔn gindo ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na ale b'a ɲini jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn tɔpɔtɔ k'o kɛ an ka taabolo ye min ye koninba sidibe ale y'a jira k'a fɔ n'i ye jamana lajɛ a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ o kama mali marabaaw u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka taabolow olu kɔni falen walasa jamanaden bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ye waati nataw la n'an bɔra yen min ye marimanca jara ye adema pasj ni o ye e, didenba ale tɔn ɲɛmaba ye ale y'a jira k'a fɔ san ba fila ani mugan ni fila a kɛra san ye min kɔni sɛbɛkɔrɔ dan in na o kama ale kɔni ka laɲini san ba fila ni mugan ni saba in min ye marabaajɛkulu ye u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kow kɔni falen walasa jamana bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na an balimaw n'an bɔra yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye janvier kalo tile tan ani fila nata mali bɛrɛbɛrɛtɔnw u ni anw ka mara cɛbɔli minisiri u kan ka ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn bɛn in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka kumaɲɔgɔnyaw olu sigi sen kan cogo min na anw ka sariyasun ale vote ni o ye referendum ye o kow bɛ se ka latɛmɛ cogo min na mali kɔnɔ basigi kɔnɔna na o ɲɔgɔn bɛn bolodalen bɛ mali politikitɔnw ani ministère de l'administration territoriale ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni janvier kalo ale tile tan ani fila ye o hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye anw ka ministre de l'administration territoriale ye le colonel abdulayi mayiga a y'a ɲini bɛrɛbɛrɛtɔnw fɛ u ka hakilinaw ye minw ye sani janvier kalo tile duuru cɛ bɛɛ lajɛlen ka o kɛ sɛbɛn ye k'o lase ale ka departement na sani ɲɔgɔnye ale don cɛ an lamɛnbaaw nin bɛ dansigi an ka bi don dogobaro labɛnnen na o la sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na sankura min daminɛlen don ni o ye san ba fila ani mugan ni saba ye an b'a ɲini foroba ala fɛ ala k'a kɛ hɛrɛ san ye ala k'a kɛ basigi san ye ala k'a kɛ bɛn ani kelenya o san ye mali kɔnɔ an bɔra san min na n'o ye san ba fila ni mugan ni fila ye a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara mali an'a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara mali ani a baarakɛɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kama an bɛ dugawu kɛ minnu ma ɲɛ san ba fila ni mugan ni fila la ala ka a ɲɛ an bolo san ba fila ani mugan ni saba la nin de tun ye bi don donkibaru labɛnnen an ye sera ka min da aw tulo kan an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye n'ala ye don wɛrɛ yira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura wɛrɛw kɛnɛ kan hakɛto belebele b'an ka fɔlenw bɛɛ lajɛlen kan salila rasulula